Muli bwanji nonse? Ndine Agnes Banda, membala wa Progress Savings Group. Mu gulu lathu, ngati tibweza loni, timakhala okondwela monga momwe tinalili potenga loni. Ndipo ngati tabweza loni, timaonesa chitsanzo chabwino ku gulu ndipo timazilimbisa ife tokha. tiziwa kusiyana kwake pakati pa kulipira ndalama ya service charge ndi kulipira ndalama yoyika pamwamba ku banki olo ku makampani okongolesa ndalama ngati talipira ndalama ya pamwamba ku banki olo ku makampani okongolesa ndalama imapitiratu sitionanso munjira inanso ngati tabweza loni yathu yochoka ku gulu timathandiza mamembala onse kuphatikizapo ife tokha chifukwa timathandizira kukulisa ndalama ya loni ndipo zonse zimabwerera mu matumba mwathu lekani nkuwuzeni nthawi yoyamba pomwe tinali kugawana share out tinali odabwa ndi ndalama zomwe tinasunga ichi nchifukwa cha chinthu chimodzi aliyense nthawi zonse anabweza loni ndi ndalama ya service charge pa nthawi yake inde nthawi zonse pomwe tigwira ndalama timakhala osamala kwambiri ndi kusimikiza kuti za ndalama zonse zalembedwa molondola pamene ndilipira loni yanga ndifunika kukhala osimikiza kuti ndalama iliyonse yomwe nalipira yalembedwa bwinobwino ngati pali zinthu zimene sizioneka bwino pakalembedwe ka loni yanga ndimaziwa kuti ndi ntchito yanga yakukhala oziwa tsopano sitiopa kufunsa mafunso mu gulu yathu onani momwe timabwezera maloni Mu vidiyo yapitayi tinaona momwe timatengera maloni. Mu vidiyo iyi yatsopano tidzakulangizani momwe timalipirira maloni. Kumbukirani kuti pa miting'i yotenga maloni, mamembala onse anayambirira kulipira nkhongole zawo pomwe akalibe kutenga maloni atsopano. kuti ndalama zonse zofunikira zikhalepo. Akumpando anauza akalembera kuti athandizire pomwe anthu akubweza maloni. Akalembera anasegula buku ndi kuona kumbali kuja komwe amalemba za maloni kuona omwe akalibe kubweza maloni yawo. Mamembala omwe ali ndi nkhongole amabwera kusogolo umodziumodzi kupereka ndalama kuli owerenga ndalama. patapita milungu inayi kuchokera pomwe anatenga loni aperegiya amalipira 125 kwacha izi zimalowetsedwa mu ndondomeko yolipira pakuti ngongole zomwe ali nazo zonse loni pamodzi ndi chiwongola dzanja zinali 345 ichi chitanthauza kuti ngongole yake ndi 220 kwacha ndipo amasayinanso kuvomereza kuti alidi ndi nkhongole ya 220 kwacha monga mwa nthawi zonse patapita milungu inayi azalipira 100 kwacha kusiyako 120 kwacha ndipo asayina pakapita milungu inayi afunikira kulipira ndalama yosala ndipo achita chonchi ichi chitanthauza kuti ndalama yomwe inasala yatha amaliza kulipira loni yake Kuonesa kuti gulu yavomeleza, kalembela asaina ndipo alemba kamzela kofiira pomwe anali kulemba za loni. A Pelegiya angafunsile loni ina yachiwiri ngati afuna. Kumbukirani, nkhongole zonse zimafunika zalipiridwa pomwe munthu akalibe kutenga loni yasopano. Tiyeni tione ndondomeko ya msonkhano. Akumpando amasegula msonkhano ndi kuwulusa ndondomeko ya msonkhano momwe zakhalira ndipo amatenga ndalama zolipirisa ngati munthu asokoneza. Mamembala amaleta ndalama za Social Fund ndi kuwulusa lamulo lomwe anasungira. Aliwonse omwe amafuna thandizo kuchoka ku ndalama za Social Fund amapempha ndipo mamembala amavomereza. Pambuyo pake onse amaleta ndalama zosungiza. Ngati kuli zina zolipiridwa zomwe zifunika, mwina ndalama yopasa aphunzitsi, iyi imankhala nthawi yochita zimenezi. Ngati ni msonkhano wochita za maloni, mu msonkhano wachinayi mamembala amabweza nkhongole zomwe ali nazo ku maloni ngati zonse zalipiridwa. Ndalama za maloni ndi ndalama zija zomwe amalipirisa munthu ngati asokoneza zimayikidwa pamodzi ndi kuwerengedwa ndipo ndalama zokongola zimakhalapo. Membala iye omwe afuna loni amaulusa ndalama zomwe afuna, lingo la ndalama ndi siku lomwe azakasiriza kubweza nkhongole ija. pambuyo pake akalembera amaona m'buku ngati munthu uja alibe nkhongole iliyonse ndiponso amaonapo kuti ndalama zomwe afuna sizipitirira katatu pa ndalama zomwe anasungiza ngati mamembala onse avomereza loni ija imapasidwa kwa membala ndiponso zimalembedwa kalembera amaulutsa ndalama zonse zili mu loan fund pamodzi ndi ndalama za msocial fund ndipo iwo osunga makiyi amatseka kabokosi ndipo akutseka msonkhano kumbukirani mungathambe kafilimu aka nthawi iliyonse momwe mufunira ndipo chonde onani kuti mamembala a mgulu lanu onse akhala ndi mpata woonerera kafilimu aka mungathe kusenzetsa kafilimu aka ndi tumafilimu twina monga njira yophunzitsiramo magulu ena